Abale anga amalawi onse amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana choyamba ndifuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha chikondi chanu chimene mwandionetsera ine pa nthawi yonse imene ndakhala ndikuyenda madera osiyanasiyana m'malawi muno kukopa anthu kuti akandivotere pa chipani cha odya zake alibe mlandu mwagwira ntchito mulungu akudaliseni ndili wokondwa kukuuzani kuti zonse zimene ndakhala ndikukuuzani palibe ndi chimodzi chomwe chimene ndakuuzani chili chonama izi zithandiza kuti pamene mukhala mdziko muno muzidziwa mmene dziko lanu boma lanu limayendera ndikupempheniso kuti nonse Pa tsiku lokavota aliyense atuluke akavote palibe uyo onena kuti sindipita chifukwa chakuti chakuti tiye tikavote chifukwa tsogolo la chi- la dziko lino limatengera chifukwa pa tsiku lokavota pa 16 september 2025 lachiwiri lino aliyense apite akavote pasakhale munthu onena kuti sindikavota chifukwa chakuti ena akumanamizidwa kuti akuti akusogola akuti akuona masurvey zonsezo pachizungu timati propaganda munthu sumakhoza mayeso usanalembe zipani zonse pakali pano zili pa 0000 tiyamba kuthawana pa 16 september ndikupempheninso kunena kuti Pamene tipita kukavota tisunge mtendere. Tonse ndife Amalawi. Chingakhale omwe ndikupikisana nawo si adani anga, amenewo ndi Amalawi anzanga. Ndiye palibe chifukwa chodanirana. Dziko ndi limodzi, dziko lathu la Malawi. Pamene tikuti aliyense azidya zake, odya zake alibe mlandu. Mukawerenga pa Mlaliki 3 vesi 13, Mupeza pamene Mulungu akuti, Ndiponso munthu adye, amwe, zabwino kuchokera mu ntchito zake, chifukwa iyi ndi mtulo wa Mulungu. Odya zake alibe mulandu, akupezeka m'Baibulo. Mulungu sanamulenge munthu kuti azingopasidwa. Nkhani yongopasidwa-pasidwayi ndi imene imapangisa akulu-akulu a zipani, a m'boma kukutengerani ku mtoso. Muzidya zanu, musakhale ndi mulandu. Ndipempheso ma monitors kunena kuti amalawi azatuluka mu unyinji kukavota. Chonde ndapota nanu. Ndalama singaongole dziko lino. Kukonda ndalama ndi zimenenso zidapangitsa Yudasi kumpereka Yesu. Tikakakonda ndalama tipachika dziko la Malawi pa mtanda opweteka kwa zaka 5. Tsiku lokavota. Ndi tsiku limodzi kaminiti kochepa koma ngati sitichita bwino dziko la Malawi tivutika kwa zaka 5 zikubwerazi. Tikumbukirenso kunena kuti pamene tikukhala mdziko muno mavuto ndi ambiri. Mmene ndinatuluka kunena kuti ndikufuna nditsogolere dziko lino, mavuto a dziko lino ndikuwadziwa bwino ndipo ndikufuna kuti ndiachepese, ndiathese ndipo ndili wokonzeka kutero. ziwani kuti kuba mbava zimene zili m'boma sikuti ndi nkhani yocheza mbavazo sizikusangalala ndi mawu amene ndikulankhula mbavazo pakali pano zikunjenjemera muyang'anenso kunena kuti ndi zipani ziti zimene zikulankhula kuti mbava mbomamu tizimanga ndi zipani zingati chifukwa ena afuna kulowa mboma sikukakulamulirani kapena kuti akuthandizeni koma kuti azikuberani Ndiyeno ndikupempheninso kunena kuti muzindikire kuti pakhomo panu ndiye moyo wanu. Pokavota, chikumbumtima chanu chikakutsogolereni kuti povotapo mukakumbukire ana anu, mukakumbukire banja lanu chifukwa simumadya za kuchipani, simumadya za kuboma, m'madya za m'nyumba mwanu. Nkuona mavuto onsewa tikaakonza, inu muzidya zanu, simukhala ndi mulandu. Mavuto a kukwera kwa mtengo kwa zinthu, Zonsezo ndi nkhani yoti Odya Zake Alibe Mulandu athane nayo. Ine ndikufunirani nonse zabwino zonse pa tsiku limene tipita kukavota. Aliyense adziwe kunena kuti president akhala mmodzi koma tichenjeze pano kunena kuti wina asayerekeze kuti ati abere mavoti. Aliyense akuyang'ana kuti mavotiwa awerengedwe bwino, wopambanayo apambane bwino chifukwa wina akayerekeza kuti abere. Amalawitu anaphunzira njira yomulangira munthu wobera mavoti ndipo alangidwa kuposa chilango chimene sanachione. Tifuna mdziko muno mukhale mtendere, tivote bwino, tikondane wina ndi mnzake, tiyendere pamodzi monga ana a mayi mmodzi Malawi. Mulungu akudaliseni nonse, Mulungu adalitse dziko lathu. Zikomo kwambiri.